balimaw an ye ala subahana wa taala tanu masa min ni an y'a tanu fɛn wɛrɛw b'a tanu la nka ni an yɛrɛ m'a tanu fɛn wɛrɛw bɛ minnu bɛ a tanu la an b'o masa tanu o kɔfɛ ka sɔlatu nɛmɛ ɲini a fɛ k'a di cilaba muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam a n'a ya bon dogo ni a ka sahabaw ani mɔgɔ o mɔgɔ ye tugu tagasira kan ka taa sigi lakira lon na nɛmɛ ni kisi bɛ a bɛɛ ladɛnnin ye balimaw an banni kɔ a fo la ni silamɛya foli ye an ka bi baro bɛ min kan o le ye sunkalo seri ye ani liyan seri n'an b'a fɔ ko seri kɛnɛw nka seri kɛnɛ ninnu ye kiti juman le bɛ a la an ka silamɛya kɔnɔ a ye wajibi le ye wa walima a ye kifaya le ye wa walima a ye sunna le ye balimaw lɔnnilaw ye nin kuma nin kan ka taa taayɔrɔ saba lɔnnilaw ye kumakan saba le fɔ nin kiti kan nin kiti kumakan premier premier o ye abu hanifa ka tagasira ye ani riwaya dɔ ka bɔ yani mazahabu hanabila la walukayimi ani ibnu tayimiya olu ye fara ninnu tagasira kan k'a yira k'a fɔ ko seri ninnu kɛli ye waajibi le ye c'est comme seri kɛnɛ fila nin a ye waajibi le ye silamɛya kɔnɔ silamɛ bɛɛ kan f'i ye seri nin kɛ

a tun bɛ musow jamari k'o ye bɔ ka taa serikɛnɛ nin kɛnɛ kan hali n'a tagala sɔrɔ ko o bɛ o ka laadaw la donc o ye daluya ye k'a fɔ olu fɛ k'a fɔ ko serikɛnɛ nin ye wajibi ye k'a tɛ bin mɔgɔ foyi kan kila ni a ka sahabaw ni nin tun sela o tun bɛ bɔ jama bɛ bɔ o ni denbaya bɛɛ bɛ bɔ ka taa nin serikɛyɔrɔ la donc o y'o ya daluya dɔ ye k'a fɔ ko nin ye farida le donc a daluya dɔ bɛ o fana ni fɛ o y'a fɔ ko nin serikɛnɛ ninnu ye min sha'airi din silamɛya tɔgɔmasiriba dɔw le bɛ ninnu ye donc k'o le kosɔn ko wajibi le n'o daluya tɔw bɛ nka kumakan filanya ye min ye o ye hanabila yɛrɛ ka taasira ye ani shafiya mɔgɔ dɔw olu ta taasira k'a yira k'a fɔ ko ko nin kiti nin ye faridu kifaya le ye o ye kumakan filanya ye faridu kifaya kɔrɔ ye min ye wajibi le mais a tɛ wajibi ye alal ayani mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kan nka a bɛ wajibi ye mɔgɔ dɔw kan ni dɔ wulila a la a bɛ bin ka bɔ mɔgɔ tɔw ma olu tagala o kan o ye mazabu hanabila ka bolofaran kelen ye o kelen ko ko wajibi le a bolofaran kelen ko ko wajibi kifaya le bɛ k'an bɛn sawaba ma ala y'o kɛ nka kuma laban o bɛɛ ladɛnnin olu fila mazabu filaw bɛɛ ladɛnnin taasira filaw bɛɛ ya daluya an ka daluya minnu fɔ kuranna kɔnɔ ani hadisi la o bɛɛ ye daluya kelen le ye fo o taala fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ min na o le ye kumakan filanya ni mɔgɔ dɔw wulila ni a kɛli ye minnu ma se k'u sen sɔrɔ ka ban a bɛ bin ka bɔ olu ma nka kumakan premier ko ko a bɛ wajibi ye mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ladɛnnin kan n'i ma na i b'a juru sara donc kuma laban ye min ye o ye imamu shafiya yɛrɛ ka tagasira ye ani imam maliki olu ka tagasira yɛrɛ ni lɔnla jama fana ni ye fara olu le kan k'a yira k'a fɔ k'o le fana ni ye sawaba ye olu ko di ko seri nin ta kɛli ko sunnatu muakkada ko suna le min lɔgwɛrɛyanin ne ka daluya kɛ rasulu sallallahu alaihi wasallam wazaba alaiha wa khulafa urashidun kila alaihi salam a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma serikɛnɛ nin to yen furu fɔ ka taa se a ka saya ma nka a kɔfɛ mɔgɔw sɔabaw olu fana ni ye nin seri nin kɛ o ɲa ma donc olu ko sisan suna le kɔni bɛ mais suna min bɛ a lɔgwɛrɛyanin ne a tɛ daga mɔgɔ ɲɛ k'i y'a to yen ni a ma taa sɔrɔ ko daluya bɛrɛ b'i la

seri farida loru nin kɛ est-ce que dɔ gbɛrɛ bɛ yen seri farida gbɛrɛ bɛ yen min bɛ wajibi ye n kan kila ko ko la ko dɔ gbɛrɛ tɛ wajibi y'i kan nin loru nin kɔ m'a fɔ illa an tatawwa m'a fɔ i ye dɔ kɛ ni min ye baraji ɲinita ye ni min ye suna ye donc o yɔrɔ la sisan serikɛnɛ fila nin o tɔgɔ ma fɔ kila bolo o yɔrɔ la o ye daluya ye k'a yira k'a fɔ suna le mais fa wajibi tɛ o le kosɔn lɔnnila jama tagala o kan an b'ala deli k'an bɛn sawaba ma ala o kɛ donc an banin kɔ a lɔn na sisan k'a fɔ ko nin kiti ye suna le ye suna min lɔgbɛrɛyanin ne an man k'a to yen ɲa foyi ma an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o la seri fila nin a bɛ siɲɛ kelen kelen le san kɔnɔ seri kɛnɛ sunkalo seri a bɛ siɲɛ kelen de san kɔnɔ liyan seri a bɛ siɲɛ kelen de san kɔnɔ bamusow an bɛ sara a la an badenw musoman ni cɛmanw an bɛ jija an bɛ bɛn lon nin ma an bɛ taa ka taa seri nin kɛ jama na fɛn min tɛ sɔrɔ siɲɛ fila san kɔnɔ o siɲɛ kelen o bɛ fɔn ile kɔ an b'ala deli k'an bɛn sawaba ma ala y'o kɛ ka diinɛ faamuya nɔgɔya ye ala y'o kɛ an bɛ jija an bɛ préparationw kɛ joona pour que an bɛ bɛn serikɛnɛ nin ma nin barajiba nin kana taa k'an to nin kɔntan sawa koba nin kana taa k'an to balimaw k'an bɛn sawaba ma ala y'o kɛ an banin kɔ a kiti lɔn na k'a fɔ ko suna le suna min lɔgbɛrɛyanin ne ye mɔgɔ foyi man k'a to yen a kɛ yɔrɔ jumɛn de ka fisa kɛ yɔrɔ bɛɛ ye est-ce que an b'a fɔ bɛɛ bɛ sigi a ka bon na k'a kɛ la kila tun bɛ min kɛ alihi salatu wasalam o le ye ni serikɛnɛ tun sela a tun bɛ bɔ ka taa so kɔ kan ka taa ka taa seri kɛ kɛnɛ ma a tɛ kɛla misiri kɔnɔ donc lɔnnaw nana ka sisan hata yaani an ya karamɔgɔcɛ ibnul hajar ale b'a yira la k'a fɔ a tɛ bɛn ko serikɛnɛ ye kɛ misiri kɔnɔ illa li darura fo n'a taara sɔrɔ tɔɔrɔya ko dɔ bɛ yen sanji nana bɔgɔ bɛ yen sanji bɛ nana o ɲɔgɔnnaw a bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ sinɔn a bɛ kɛ kɛnɛ ma le balimaw k'an bɛɛ saba ma ala y'o kɛ nka seli nin sisan o y'an ya kuma laban ye ni mɔgɔ min nana ka na sɔrɔ seli banna kutuba le b'i la i bɛ mun kɛ an y'a lɔn k'a fɔ seli lɔ fila in ta kɛli o le ye suna ye suna min nɔ gbɛlɛyanin ne nka kutuba lamɛnni lɔnnilaw b'a yira k'a fɔ suna le n'i k'a lamɛn nka ni mɔgɔ min m'a lamɛn baasi tɛ a la n'i nana kutuba sɔrɔ i la sisan suna fila nin i bɛ fɛ k'a fila bɛɛ baraji sɔrɔ i bɛ mun kɛ i bɛ sigi ka kutuba lamɛn i bɛ sigi fɔlɔ ka kutuba lamɛn n'i banna kutuba bɛɛ ladɛn namɛn na wagati min na i bɛ wuli k'i ya lɔ fila seli min fɔl'i kɔ min ye selikɛnɛ lɔ fila ye i bɛn'a mɛn dɔw la k'a tɛ sara la dɔw bɛna f'i ɲɛna k'a tɛ sara paseke suna le naam mɛ a sara i bolo o le ka fisa nka lɔnla yɛrɛ caman tagala o le kan ka daliluya kɛ o k'o daliluya kɛ kila ko min kɛ ko n'a bɛ nana seliyɔrɔ la k'a ye na ni mafa ye ni a nana sɔrɔ seri min fɔla kɔ a y'o juru sara o k'o daliluya kɛ ni hadisi kelen nin ye an b'ala deli ka faamuyali d'an ma ala y'o kɛ balimaw o le ye an ka kuma lasurunya ye ka kuma ladon an ye jija an bɛ na bɛn seli ma n'an ma bɛn a ma an b'a juru sara mɛ n'an nana bɛn kutuba ma an bɛ kutuba lamɛn fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ an ka seli juru sara an b'ala deli k'an bɛɛ sɔnba ma ala y'o kɛ ka faamuyali d'an bɛɛ lajɛlen ma ala y'o kɛ n'an sera yen an bɛ dan an b'a fɔ akulu kawuli hada wa asitagfirulaha li walakum walisayirili muslimina min kulli dhanbi